tikumane ndi usiku umenewu wa lailatul qadr allahumma amin mu juzu 21 tiye- tiyang'ana makamaka suratul ankabut suratul ankabut imene yayambira mu juzu 20 ndipo yakathera mu juzu 21 ndipo lero tikufuna tiyang'ane aya yoyambirira tiyang'ane mavesi amene akuyambira pa juzu imene iyi aya yoyambirira pa juzu 21 kuti kodi pamenepa allah subhanahu wataala akuti chani mwachidule pamenepa allahu subhanahu wataala akutiuza nkhani yokhuzana ndi madibeti amene asilamu amatha kupanga ndi anthu amene sali asilamu monga ayuda kapena akhristu tikaonanso masiku ano ndithu nkhani za madibeti zili pena paliponse m'misika anthu amatha kumapanga madibeti malo a ntchito m'masukulu kumene komanso pali anthu ena ndithu amene amapanga dawa kuti ya comparative kumapanga ndithu ndi akhristu kumapanga madibeti kumaonesana malemba zimaoneka kuti ndi zinthu zabwino ndithu komano tione kaye kuti kodi allahu subhanahu wa taala akutiuza zotani pa nkhani ngati zimenezi mwachidule kwambiri pa aya 46 pamene pakuyambira juzu namba 21 suratul ankabut pamenepa allah subhanahu wa taala akuyankhula kunena kuti wala tujadilu ahla lkitabi kuti inutu inu asilamu inu musamapange mitsutso musamapange madibeti ndi eni mabuku yani ayuda ndi akhristu musamapange nawo madibeti illa billati hiya ahsan kupatula kuti ngati mutafuna kupanga nawo madibeti anthu amenewa ndi kuti madibeti ake akhale kuti akuchitika mwa ubwino popanda kutukwanizana kapena kunyozana kwina kulikonse ndipo madibeti amenewa akuti achitike bil khusla allati hiya ahsan mmene tanenera kuti pakhale ndithu ubwino mukamapanga madibeti amenewa pakhale ndondomeko imene ili- ili yabwino komanso cholinga chimene chili chabwino ndipo mu cholingamo ikhale sabili tambihi lahum ala hujaji llahi wa burhaniya ikhale njira yowachenjeza iwo aja za ukulu wa allahu subhanahu wa taala komanso ndikupereka maumboni ndithu ogwira mtima kuti inu mukuyenera kutsatira allahu subhanahu wa taala kupembeza mulungu mmodzi yekha ndi kuwapasa ndithu logic yomveka bwinobwino yogwira bwinobwino rajaan ijabatihim ila lislamu ndi cholinga chonena kuti inuyo kwinako mukuwapempha iwo aja kuti avomere chisilamu akuti cholinga cha madibeti chizikhala chimenecho koma osati pazikhala njira yoti yotukwanizana pamenepo kapena kuoneka kuti ine ndioneke wochenjera iyayi zimenezo zikhoza kuchitika allah akupitiriza kunena kuti illa alladhina dhalamu minhum kupatula anthu okhawo amene asokoneza njira ya mujadala imeneyi njira ya mkambirano kuti mwina pamene paja anthu mumakambirana bwinobwino ndiye basi wina wabwera kuyamba kunyoza pamenepo ndipo sanapage- sanapange adabu ina iliyonse kwa asilamu sanaonese moyo wa adabu kapena chikhalidwe chabwino kwa asilamu wayamba kutukwana ndiye akuti kwa ameneyoyo palibe vuto inunso kumuonesa kapena kumuyankhulira mawu onena kuti nayenso akhale chete aziwe kunena kuti zimene wachitazo si zabwino koma ngati anthu muamala yawo kapena kuti taamuli yawo ili bwinobwino relationship yanu pa debate imeneyi ili bwinobwino akuti ndithu debateyo ikhale ya ubwino yopanda kunyozana mkati mwake ndiye akupitiriza allah subhanahu wataala kunena kuti waqulu amanna billadhi unzila ilaina ndipo inu asilamu inu muzinena kuti ndithu ife takhulupirira mu zomwe zinavumbulutsidwa kwa ife yani zomwe zinavumbulutsidwa kuchokera mu quran wa unzila ilaikum ndi zomwe zidavumbulutsidwa kwa inu ayuda ndi akhristu inu mina taurati wal injili zimene zachokera ku taurati ndi injili eh, apapa kutanthauza kuti tikukhulupirira kunena kuti ndithu taurati ndi injili zinatumizidwa kuchokera kwa allah subhanahu wa taala komanso kuti amenewo anali malamulo a sharia okhazikika mpakana nthawi imene pamayimikidwa pamabwera chani shariatul islamia m- kudzera mu uthenga wa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam mabuku amenewa ndithu anali okhazikika pa malamulo a chipembedzo mpaka na nthawi imene mtumiki amatani amavumbulutsidwa ndipo zimenezozo tikukuwuzani komano muzindikire kuti simukulowa m'menemomo zinthu zimene munazitani munazipanga tahrif kuzifu, kuzifufuta chifukwa tonse tikudziwa kuti ama taurati ndi injil ndi mabuku onena kuti zina zinafufutidwa zina anazipanga tahrif komanso zina anazipanga tabdil zina kuzifufuta komanso zina kuzisintha kuti zikomere iwowo ndiye kumawauza kunena kuti ife timakhulupirira baibulo timakhulupirira tora old testament komanso imene mukutiyo new testament koma choti mudziwe ndichoona kuti sitimakhulupirira zimene munazifufutazo komanso zimene munazisinthazo iyayi ndi akupitiriza aya yomweyo kunena kuti ati kenako ndiye tiwauze kuti wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun kunena kuti ndithu allah wathu kapena kuti mulungu wathu ndi mulungu wanu ndi mmodzi la sharika lahu wala diddu wala nid palibe shiriki mwachidule kuti alibe wo, wofanana naye muzochitika zake mulungu amene yuyu amene mumakhulupirira inu ifenso timakhulupirira yemweyo kuti mulungu ndi mmodzi ndithu chifukwa anthu aja amadziwa ayuda ndi akhristu amadziwa zoti mulungu ndi mmodzi ndipo allah ananena kuti wala in saaltahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna allah kuti ndithu iwowo ngakhale mutawafunsa ndithu akhoza kunena kuti chani mulungu ndi mmodzi ndipo mutawafunsa kuti kodi amene analenga dziko kumwamba ndi dziko lapansi ndi ndani akuyankhani kuti ndi mulungu choncho amadziwa zimenezo ndi akuti mwauze kuti ifeyo takhulupirira mwa mulungu ameneyo mulungu wathu ndi mmodzi amene muma- mukupanga claim kuti inu mumakhulupirirayo ndipo palibe womphatikiza ndi mulungu mmodzi yekha basi wa nahnu lahu muslimun kutanthauza kuti nahnu maashira ummata muhammad mutiuna lahu khasa kuti ndipo ifeyo umma wa muhammad ndithu ndi amene timamutsatira mtumikiyo specially tikumutsatira ndithu ameneyoyo kuchokera pamenepa tiona mu hadithi imene ili mu a- al-bukhari komanso an-nasai zitabu ziwiri zimenezi mukupezeka hadithi ya abu huraira imene akuyankhula kunena kuti kana ahlu lkitabi yaqrauna taurata bilibraniya kunena kuti eni mabuku yani ayuda anali kuwerenga taurati mu chiyankhulo chawo chachi- chachihebru chiyankhulo chachiyuda wayufasirunaha bilarabiya li ahli lislam ndipo akafuna kupanga tafsiri kapena kuti kulongosola zimene zili mu taurati zija kwa anthu amene ali asilamu amamasulira mu chiarabu iwo akamawerenga amawerenga mu chihebru uku akafuna kupita kwa asilamu kukalalikira asilamu chiyuda chawocho ndi kuti azimasulira muchani mu chiarabu faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ndiye mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti la tusaddiqu ahla lkitabi kuti inu musamawamvere awa eni ake mabukuwa wala tukadhibuhum komanso musamawatsutse zimene akunena musamavomere zimene akuyankhula komanso musamatsutse zimene akutani akukuuzani awa ayudawa waqulu koma m'malo mwake inu muzinena kuti

mbuye wathu ndi mbuye wanu ndi mmodzi wa nahnu lahu muslimun ndipo ifeyo pa muhammadi ndiye ndi amene tikumutsatiranso kwambiri ndife asilamu ndipo imamu lbaihaqi rahimahullah mu chitabu chotchedwa Ashuab anatulutsamonso hadithi kuchokera kwa jabir bin abdillah radiallahu anhu amene akuyankhula kunena kuti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuti ndithu mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam adayankhula kunena kuti la tasalu ahla alkitabi an shay'in kuti inu musamawafunse ayuda ndi akhristu china chilichonse chokhuzana ndi chipembedzo eni mabuku amenewa musamawafunse chilichonse chokhuzana ndi chipembedzo fa innahum lan yahdukum wa qad dallu ndithu iwowo sangakuwongoleni inu pambuyo ponena kuti iwowo ndi wosochera imma an tusaddiqu bibatilin zikhoza kutheka inu kuti muwavomera muwavomereza zimene akukuwuzani zinthu za batil zinthu za bodza au tukadhibu bihaqin kapena muwatsutsa zinthu zimene akukuwuzani zimene zili zoona wallahu lau kana musa hayyan analumbira mtumiki kunena kuti wallahi ndikulumbira lau kana musa hayya kuti ndithu musa akadakhala kuti ali moyo baina adhhurikum pakati panu ma halla lahu illa an yattabi'ani ndithu musayo sakanachitira mwina koma akanatani akadanditsatira ineyo awatu ndi malangizo amene akutiuza pamenepa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama komanso akutiuza allahu subhanahu wa taala mu vesi imeneyi vesi 46 ya mu suratul ankabuti pa nkhani yopanga dibeti ndi anthu amene ali oti si asilamu ayuda kapena akhristu akuti zimenezo zichitike mwaubwino pasakhale kunyozana kapena kutchulana mayina ndipo zichitike mwaubwino komanso ndiye mtumiki akutilangiza kuti komanso zimene akuyankhula iwowo musatani musazikhulupirire kapena kuzitsutsa iyayi kutanthauza kuti ngati iwo atakuuzani china chake chimene inu simukudziwa kuti ndi choona kapena ndi chabodza chimene mukuyenera kunena kwa iwowo ndi chonena kuti ifeyo sitifulumira kunena kuti chimene mwanenachi ndi chabodza chifukwa chonena kuti mwina chikhoza kukhala choona komanso sitifulumira kunena kuti chimene mwanenachi inu ayuda ndi akhristu ndi choona chifukwa mwina chikhoza kukhala kuti ndi chani ndi chabodza komano ifeyo tikukhulupirira zimenezo in general ndipo ndi condition yina kuti zinthuzo zatani zavumbulutsidwa kuchokera kwa allah subhanahu wa taala m'baibulo muzilipo mmene zinalili ndipo sinu- simunafufute kapena mwangopanga misinterpret daladala ndi cholinga choti mutipinde zimenezo ndithu ndi zimene akutani ndi zimene akutilangiza mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam komanso ibnu abbasin radiallahu anhu adayankhulapo kunena kuti inuyo mwafunsa bwanji anthu amabuku zokhuzana ndi chipembezo kumachita kuti buku lanu la qur'ani lomwe lidavumbulutsidwa kwa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndi limene lili more recent ndi buku loti la chapompano pompano labwera posachedwapa limene linavumbulutsidwa kwa mtumiki yomwe ndi Qur'an ndipo inuyo mumawerenga buku limeneli ndi la pure ndipo ili lili uncontin- un- uncontaminated ndi buku lonena kuti siti- sitinena kuti umu muli zina zoti zinafufutidwa kapena zina kusinthidwa ndi buku loti lo- lachikwanekwane komanso li- buku limeneli lim- limakuwuzani inuyo maaya mmenemo alipo wokuwuzani kuti anthu amabuku amenewa ayuda ndi akhristu anafufuta komanso kusintha mabuku awo ndi cholinga choti zikomere iwowo komanso iwowo amalemba buku ndi manja awo ndikumanena kuti hadha minallahi liyashtaru bihi thamanan qalila ayuda ndi akhristuwa kumalemba mabuku ndi manja awo ndikumanena kuti abasi buku limeneli ndi mawu a mulungu cholinga agulise pa mtengo wochepa zonsezo inuyo asilamu mukumaziona choncho inuyo mu- uma- uthenga umenewu zimene ndakuwuzani pamenepapazi inu asilamu uthenga umene ndakuwuzani pamenepa zimene akumachita ayudazi ndi akhristuzi zimene sizingakhale zo- zokwanira kuti inu musiye kuwawu- ku- kuwa- kumawafunsa zokhuzana ndi chipembedzo anthu amenewa ndipo ndithu anthu adayankha kuna kuti ife tikulumbira kwa allah subhanahu wa taala ndithu ife kuyambira lero sitizafunsanso ndipo tilibenso bizinesi iliyonse ndi anthu amenewawa pambuyo poti mwatani mwayankhula zimenezi inu ibn abbas ndithu zimenezizi ndi zim- zina mwa zinthu zimene ifeyo asilamu tikuyenera kutani tikuyenera kuzidziwa after tayankhula zonsezo ndi pali langizo limene timafuna tipereke makamaka kwa asilamu makamakanso achinyamata achinyamata tikakhala ka mmasekondari ka mmayunivesity mu ka malo a ntchito ka malo a bizinesi timakonda kupanga madibeti koma tilibe upangiri wokwanira tilibe knowledge yokwanira ya chipembedzo tsono tinene chonchi cholingatu cha debate ndi chonena kuti ndi pawiri either munthu amene ukupanga naye debate uja aluze ndiye kuti avomere kuti chipembedzo chake chicho ndi chabodza malingana ndi maumboni amene wapereka iwe kuti kenako iye uja avomere chisilamu malinga ndi maumboni amene iwe watani wapereka ndi mmene zimayenera kukhalira kapena iwe uluze chifukwa choti sunapereke maumboni okwanira ndiye utuluke chipembedzo chimenechocho ukalowe chipembedzo cha amene umapanga naye debate uja akhale kuti wakutani wakugonjeza ndiye madebate tumene amakhalira mmenemo now nkhani tsopano ikakhala yachipembedzo yoti madibeti achipembedzo ukupanga ndi munthu amene sali wa chisilamu amene iyeyo amawerenganso mabuku ku chipembedzo kwakeko ali ndi mabuku amene amawerenga ndiyeyo ufuna uzipanga naye argue umapanga naye debate ukuyenera kukhala munthu wokonzeka popanga zinthu ngati ziti ngati zimenezo isapezeke kuti iwe wapanga naye munthu uja debate kenako ndiye uzisanzika kaya basi ndikafufuze kaye maumboni kenako basi ulowe pa whatsapp e, kodi akuluakulu eti vesi imene imaloleza mitala m'baibulo ija ndi vesi chani e, kodi akuluakulu eti vesi imene imaloleza ku- imanena kuti yesu mwakuti mwakuti ija ndi vesi chani iya sono chimenecho ndiye ndi chibwana chifukwa chonena kuti u- pamenepo zimakhala ngati ukuyalusa chipembedzo chako ndi kuti ukuchitenga kuti chipembedzo chakochi chilibe maumboni wokwanira chimene chimasaukira maumboni oti uzichita kulowa nawo mtchire kumafufuza ngati ukusakasaka mbewa ayi sizimakhala choncho ukhale munthu kuti uli, uli well versed well equipped ukamapanga debate ndi anthu amene aja uzidziwa kuti zimene ndikuyankhulazi zikafikira apo chinthu choyamba ndi chimenecho komanso chinthu chachiwiri chimene taphunzira mu aya uh, 46 mme- mmenemu ndichonena kuti tikamapanga debate ndi anthu amenewawa tisayisiye qur'ani chifukwa chonena kuti bukhu limeneli ndi limene lanyamulanso mabukhu ena onsewo achina taureta ndi injili mabukhu amenewowo ndithu uthenga umenewowo ku- gwi- gu- tsinde lake ndi bukhu lolemekezeka la qur'ani choncho zisapezeke kuti munthu akuti ayi ine ndimapanga madawa basi zipezeke kuti munthu ameneyo qur'ani samayidziwa chimene waloweza iyeyo ndi mabaibulo okhaokha basi olo aya imodzi ya mu qur'ani alibe basi kulalikirako azingolalikira pogwiritsa ntchito baibulo yokhayokha iyayi tikateronso ndiye kuti tikulakwitsa zikuyenera kuti ifeyo tikamalalikira ndithu qur'ani tisayisiye chabwino titafuna kulowa mu mabuku awo omwe ena kupereka ma evidence ena koma ndithu chida chathu ifeyo chizikhala chani chizikhala qur'ani ngati mmene akutiuzira allah subhanahu wa ta'ala pa verse 47 suratul ankabuti juz namba 21 kunena kuti wakadhalika anzalna ilaika alkitab kuti chomwecho ndithu ife tidatsitsa qur'ani mmene tidatsitsira injili ndi taurati chomwechonso tidatsitsa chani qur'ani imene ili yolemekezeka ndipo akupitiriza kunena kuti falladhina atainahumul kitaba yuminuna bihi kunena kuti ndipo anthu amene

komanso ena mwa awa ma arabs omwe sitidawapatse buku nawonso akutani akukhulupiriranso qur'an wama yajhadu bi ayatina illa lkafirun ndipo sangakane ma aya athu kupatula anthu okhawo amene ali osatani osakhulupirira aya imeneyiyi inatsika chifukwa cha sahabiyu amene amatchulidwa ku- ah, tinene kuti munthu amene anali amene anakhulupirira uh, sahabiyu ameneyo amene amatchedwa kuti abdullahi bun salam amene anali muyuda anali muyuda kenako anakhulupirira chipembedzo cha chisilamu analikhulupirira buku la qur'ani ndipo anatani analowa chisilamu nkhani yake ya mkulu ameneyu uh, mwachangu pang'ono tikhoza kunena kuti uh, munthu ameneyuyu anafika ku madina ah, abdallah ibn salam anafika ndithu ku madina pamene um, kuchokera kwa anas bin malik akuyankhula kunena kuti pamene nkhani yakufika kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam kufika ku madina inamufika abdallah abdullahi bin salam akuti munthu ameneyo ananyamuka ulendo kupita kwa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam ndiye abdullahi bin salamu atafika kwa mtumiki adamufunsa zinthu zingapo ndipo adayankhula kunena kuti ya rasulallah inni asaluka an thalathin kunena kuti iweyo iwe mtumiki ndithu ine ndikufunsa zinthu zitatu zimene palibe wina aliyense angayankhe zimenezo koma kupatula amene ali profeti amene ali mtumiki wa mulungu basi ndi amene akhoza kuyankha mafunso amene ndikufunsewa ndiye akuti funso loyamba limene adafunsa abdallah bin salamu linali lonena kuti kodi chizindikiro choyambirira cha kiyama ndi chani funso loyamba limenelo funso lachiwiri nanga chokudya choyambirira chimene akadye anthu akujanna ndi chiticho ndipo funso lachitatu adafunsa kunena kuti kodi nchifukwa chiyani mwana amatha kut- kuti kufanana ndi bambo wake komanso kufanana ndi mayi yake chimachitika ndi chani ndiye mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallama adayankhula kunena kuti atani jibril qabla qalil fa akhbarani an dhalik kunena kuti ndithu jibrili posachedwa apa anandifikira ndipo wandiuza zimenezozo mayankho ake wandiuza jibril ndiye ibn salamu ananena kunena kuti ndithu jibril ameneyoyo ukumnenayo ndi mdani wa ayuda mwa angelo onse amene ali a allah ngati pali mdani wa ayuda ndiye mngelo gabrieli ndiye mtumiki anazayankhula kunena kuti pa funso loyamba limene wandifunsa lokhuzana ndi chizindikiro choyambirira cha kiyama ndithu ndikukuwuza kuti chizindikiro choyambirira cha kiyama chizakhala moto umene uzawasonkhanisa anthu kuchokera ku, ku west ndi ku east yani pazabwera chimoto chimene chizayamba kuwathamangitsa anthu anthu ndikumathamangira kuti um, ku mahshar ndipo pachakudya chimene ak- chikakhala choyambirira kudya anthu akujanna akuti chimenecho chizakhala ngati caudate uh, yani chokudya chimene chili ngati cha fish liver kapena kuti tinganene choncho kuti uh, maliva a, a nsomba Cho- chokudya chimene chocho ndi chokudya chimene akayambirire kudya anthu akuti akujanna ndipo pa nkhani yokhuzana ndi mwana kuti wo chifukwa chani mwana zimatheka bwanji kutenga kufu- mf- kukhala similarity ya bambo wake kapena mayi yake nde mtumiki anazayankha kunena kuti chimene chimachitika nchonena kuti ngati ah, zim- zotulusa za mwamuna zimene madzi amene amatulusa mwamuna pa nthawi imene akupanja akupanga banja kuti madzi amene wapanga precedes ah, madzi amene amatulusa mzimayi ndiye kuti mwana amatenga chani nkhope ya bambo wake ndipo ngati zotulusa zimene amatulusa mzimayi nthawi imene banja likupangidwa zapanganso precedes zimene amatulusa mzibambo ndiye kuti mwana uja amatenga similarity ya mayi yake kapena kuti amatenga nkhope ya mayi yake atayankhula zimene zizi mtumiki abdallah bin salam adayam- ana- adayimirira ndi kunena kuti ashhadu an la ilaha illallah wa anta rasulallah kuti ndithu ine ndikuyikira umboni kuti ndithu palibe wina wopembedzedwa mwachoonadi koma allah yekha ndipo iweyo ndi mtumiki wa mulungu ndipo kenako anazayankhula kuti ya rasulallah kuti o inu mthenga wa allah ndithu ayuda amakonda kunama komanso kupeka bodza choncho akabwera kwa, kwa iwe afunse ayuda zokhuzana ndi ine asanadziwe zonena kuti ndalowa chisilamu akangobwera ayuda kwa iweyo usawuze kuti o abdallah bin salami walowa chisilamu iyayi koma undifu- mundifunsire kaye kuti ko- muwafunse ayudawo zokhudzana ndi ineyo ndiye ayuda atafika kwa mtumiki muhammadi sallallahu alaihi wasallam mtumiki anafunsa kunena kuti kodi Abdusala, uh, abdallah bin salamu mukumdziwa bwinobwino pamenepa abdusalamu uyu abdallah bin salamu uyu adamubisa mumzikiti Ndiye Ayuda anazayankha kunena kuti, Ndithu Abdallah bin Salamu ndi munthu wabwino wochokera kwa mwana wabwino ndiponso wa family yabwino ndipo ndi munthu wamkulu kwabasi pakati pathu ndi big man wathu ameneyoyo. Ndiye Mtumiki anafunsanso kuti, Inuyo mukuganiza bwanji? ngati abdallah bin salami atalowa chisilamu mungamve bwanji ndiye ayuda aja ananena kuti hamahullah ndithu allah amuteteza ameneyo ku chisilamu sizingatheke ameneyo kulowa chisilamu ndipo sizitheka zimenezo ndiyeno mtumiki anafunsanso funso limene lija kunena kuti inuyo chabwino mutamva kuti yeyo walowa chisilamu inuyo mungamve bwanji iwonso kuyankhula kwake kunali chimodzimodzi eh allah amuteteze ku zimenezo ameneyo sangalowe chisilamu allah amuteteze kuziti ku zimenezo mu nthawi yomweyo abdallah ibn salam anatuluka panja uku akukuwa kuti la ilaha illallah muhammadan rasulullah kenako atangotuluka ayuda a abdallah bin salam ayuda aja anayambanso kunena o inu muhammadi ndithu amene yuyu ndi munthu woyipa kwambiri pakati pathu ndipo bambo akenso anali woyipa ndipo ameneyuyu ndipo si big man wathunso zimene timanena ndi chimunthu choyipitsitsa chimenechi ndipo anamchipsachipsa pamene paja ndipo abdallah bin salam anazayankhula kunena kuti maona mtumiki zimene ndimakuoperani zija zimene ndimanena zija ayuda ndiye mkhalidwe wawo uti umenewo ndipo kuchokera mu kiswa imeneyi ndi pamene allah anavumbulutsa ndithu vesi imeneyi kunena kuti falladhina atainahum lkitaba yuminuna bihi ndipo anthu amene tidapatsa mabuku ena a taurati ndithu nawonso akukhulupirira buku limeneli la qur'an zimalunjika chifukwa cha kukhulupirira kumene anakhulupirira abdallah bin salami wa min haulai man yuminu bihi komanso awa awa ma arabs amene sitidapatse bukhu lililonse nawonso akutani akukhulupirira mu bukhu limeneli la qur'an wama yajhadu bi ayatina illa lkafirun ndipo sangatsutse ma aya athu kupatula okhawo amene ali makafiri ndithu mmenemo ndi mmene allah subhanahu wa taala akutiwuzira makamaka za kupambana kwa bukhu loyera la Qur'an ndipo kumaliza kwathu tsiku la lero timaliza ndi aya 48 pamene akunena kuti wama kunta tatilu min qablihi min kitabin kuti ndithu iwe sunali kuwerenga Qur'ani isanabwere unali munthu osatha kulemba ndi kuwerenga sumatha kuwerenga buku lina lililonse wala takhutuhu biyaminik ndipo sumalembanso iweyo ndi mkono wako wamanja idha lartaba almubtilun allah subhanahu wa ta'ala akunena choncho kuti zikadatero ndi kuti anthu achabe akadakayikira akanena kuti a iyeyotu zimene aku- akulembazi ndi mabuku akale aja amenewo wangotenga- wangomatula mu literature imeneyo ndipo akulemba zake kapena kunena kuti o iyayi ameneyoyo akulemba zinthu nthano za anthu akalekale za history ndiye wangolemba musayimvere qur'aniyo koma ndithu qur'ani anayitulutsa ndi kumpasa munthu amene anali wosadziwa kulemba ndi kuwerenga ndi cholinga choti asowe ponamizira makufaru kuti iyeyo sangalembe bukhu mwa iye yekha ndithu uku ndikuona ndithu kwa bukhu lolemekezeka la chani la qur'ani chifukwa akunena kuti bal huwa ayatun bayinatun pa aya 49 kunena kuti ndithu izi ndi aya zathu zowonekera poyera yani qur'ani

koma anthu amene ali achinyengo ndithu mmenemo ndi mmene allahu subhanahu wa taala akutiwuzira kuti bukhu ili ndi bukhu loona choncho tikafuna kuwayitanira anthu ku chipembedzo chathu cha chisilamu tiyenera kugwiritsa ntchito bukhu limeneli bukhu la qur'ani ndipo tisatsamire kwambiri pa mabukhu a ayuda ndi akhristu chifukwa choti mabukhu amenewo muli zambiri zimene adazipanga taharif kuzifuta komanso zina kuzipanga tabdil kuzisintha ndi cholinga choti zikomere iwowo zilakolako zawo za pa duniya tikafika apo tingoti timpempha allah subhanahu wa taala kuti atipatse kumvetsetsa nkhani za chipembezo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu